atupele muluzi dzina lija ndi lochokera ku mcp uyu ndi akinyawo amenewatu ndi anyamata a yawo network akunena kutitu atupele muluzi akutitu amene ndi chidebe kodi nkhani zimenezi zikuchokera pati ndiye tapeza zoti atupele muluzi uja ndi ziro chidebe chenicheni iye uja pandale sangakwanitse Atupele Muluzi tikudziwatu ndi mwana wa a Muluzi amene anali president wakale wa dziko lino ndipotu anakwatira ku Msinja kumene ndi ku Central Region kuchimake kwa MCP. Iyeyutu wafotokoza zofowoka zimene Atupele Muluzi ali nazo zimene zikupangitsa kuti Atupele Muluzi azionekatu ali patipati ndi chipani cha MCP. Mukudziwatu inu pompano pa 10 June Panalitu mwambo umene unachitikira ku Nthungwa umene a president anakachita mwambo okumbukira imfa ya a Dr Saulos Chilima ndipo Atupele Muluzi anali kumeneku. Anthutu anadabwa kuti izi zichitika bwanji popezatu zisankho za 2020 zinaonekatu kuti Atupele Muluzi anaphatana ndi dpp. Imenetu siinapite kukaonekera ku Nthungwa koma inapita ku nsipe. Iyeyitu mnyamata wa Yawo Network wafotokoza kunena kuti Atupele Muluzi potengera kuti a Shanil Muluzi anachita nawo ngozi imene inachitika ku Nthungwa, iwotu samayenera kukapezeka nawo kumeneko koma kuchita nawo mgwirizano kapena phatiphati ndi anyamata aja anali ku Nsipe. Wanenatu zambiri. zofooka, kulephera kumene Atupele Muluzi ali nako kuti chipani chake chisamayende ndipo wanena zambiri. Akunena kutitu Atupele Muluzi analephera angakhale kukopa anthu kuti mwina azibwera ku chipani chake.
Chachiwiri, Atupele Muluzi akusogolera chipani cha udf phindu limene anthu a udf tapeza pa usogoleri wa Atupele ndi chani ansala ndi zilo ndi chidebe chachabechabe chimene chija
akuti chani tatiyeni timvetsere mwachidwi musayiwale kupanga like comment komanso subscribe yao king
atupele muluzi muja iye uja ndi chidebe chakwa chimene chija mulibe nzeru ina iliyonse yoyendetsera dziko atupele muluzi si munthu womudalira pa ndale ndi wosakwanira ndi wosakhwima nzeru amene uja ife takhala tikumupangako chakwa iye uja scanning kumampangako test test kuti kodi maganizo ache ali pati ndiye tapeza zoti atupele muluzi uja ndi ziro chidebe chenicheni iye uja pa ndale sangakwanitse umboni wokwanira atupele muluzi umuyang'ane kumene amachokera amapanga za ump umpwo ukadalipo kapena udati kwawoko kudera lawo anthu sakumufuna iye uja ngati kwawoko anthu sakumufuna angalamulire dziko chachiwiri atupele muluzi akusogolera chipani cha udf phindu limene anthu a udf tapeza pa usogoleri wa atupele ndi chani ansala ndi zilo ndi chidebe chakwa chimenechichi abweretsa anthu angati ku udf palibe munthu amene alowa ku udf chifukwa choti atupele ali ndi fundo sanabwerese munthu wina aliyense ku udf atupele muluzi ndiye ife timampasako ulemu potiko iye uja ndi mwana wathu ndiye ngatiko iyeyo akusifulako nzalo tili ndi zinthu zambiri zimene tita kumuyikako chakwa iye uja pambalambanda izi zikuchokera kwa ine a king yawo chisulo chopanda dzimbiri ndiye atupele muluzi dzina lija ndi lochokera ku mcp sukulu ya atupele ndi yochokera ku mcp kwawo kwenikweni kwa atupele ndi kumene kumachokera chipani cha mcp atupele muluzi ndizomvetsa chisoni kuti atapi- atafika ku udf atipanga chani ku udf anangobwera kuzathetsa chipani cha udf umboni wokwanira atafika pa mangochi pa sento pa 73 analankhula mawu ananena zoti iyeyo ku udf wachoka koma pali anthu ena akhunkhu akukakamira chipani cha udf zomvetsa chisoni ndi pamene kunena ife tinangogwisako network chakwa iye uja kuti kwa mphamvu zache zichasithe ife ndi mmene timapangira mukudziwa zoti posachedwa pompa nayitanidwa ku south africa napita chako kumene kuja namuuzako julius malema kuti anthu amene mukugwira nawo ntchitowa muwachose sali bwino pa research imene ife timapanga anthu aja anawachosa ndi pamene zimafika paja kuti wakuti wakuti wakuti amene amadalira aja anachoka ife tinakhala pansi ndi abiku mutharika nkhani yozungulira malo ija ndi mapulani ochokera ku yawo network amenaja malemu achilima ena mukukumbukira namuuza chakwa iye uja akadakhala ngati kuti anandimvera namuuza kuti kwa iweyo usamale mu research mu network ya ife tagwirako zoti iweyo ndi munthu amene mumve kuwawa pa dziko lapansi pano ku dziko la malawi lino ngati pali munthu amene alimve kuwawa dziko la malawi ndi inuyo amakayikira nango mpasa ako mwina mwake two months ena mu- mu- mukukumbukira ndi pamene amamugwira paja amuchosa amupanga zakuti zakuti zakuti ife ayawo network ndi mmene timapangira ndiye ndagwiranso ntchito ndi achina zuma ine ndagwira ntchito ndi king mswati timagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana mabishopo mapasta komanso ma mamufti ena oyenera pa umuftiwo ndiye mukamandifunsako nkhani ya atupele muluzi ndi chidebe chakwa chimene chicha ife tidamupangako chakwa iye uja scanning kuyambira pachiyambi tidaona kuti kwa iye uja ndi wobalalika ndiye muzimuona kuti amangopanga zinthu zosiyana ndi ndale muona lero alangula izi mawa alangula izi atupele uja ndi osayenera pa upresident chakwa amene uja sanafike ndi okula mtima